nditangoti atate thaweni ndidazindikira kuti ndinali mu limbe nditafika pa tilitonse supamaketi ndinaona mkulu wa galimoto uja adali mgalimoto mwake poopa kuti ine ndi mkuluyu tingaombanenso mitu ndinaganiza zooloka msewu ndimafuna kuti tisayandikane koma ndimalephera kuoloka msewu mwa msanga mmisewu mudadzadziratu ndi galimoto moti mayendedwe anali ovuta kwambiri chifukwa cha kuchulukako makamaka kulowererana ndi kupinganitsa galimoto pa msewu kunakula ndipo kwa madalaivala ena kudali kuyimbirana mahutala mwa mwano kwa iwo osatha kugwira mtima amatsika mgalimoto mwawo nkuchita ndewu ndi anzawo kukumana kwanga ndi mkuluyu kudandinyanyula ndimaganiza kuti mkuluyu pa tilitonse supamaketi paja amadikirapo mzake wa namasaya uja nthawi yomweyo adandipangisa kuti ndimuganizire msungwanayo kwambiri chithunzi chake chinadzadza mmutu mwanga ndidadzadzidwa ndi maganizo okuti komwe ndimalowera sindidakudziwe pamene ndinkazindikira nkuti nditagwera mudzenje khoko la nthochi lomwe linali patsogolo panga sindinalione motero nditaliponda ndinaterereka mpakana kugwera mungalande mvula inali itangogwa kumene choncho mungalande munali mutadzadza madzi a mvula anthu anaseka
mnyamata wotchena ngati iwe sayenera kuzibatiza ndi madzi a mvula ngati nkhumba anatero mawu achitsikana mokoma ngati amayimba nyimbo mtsikanayo anali kumbuyo kwanga nthawiyi nkuti nditanyenyetsetsa nkhope yanga wopsa wina ndikamuchotsa mphuno aziti ndi tsoka ndidatero mokweza mawu Nanga ndi anthu onse amameza mwano? Kani wayamba chiwewe choluma wamba? adandifunsa mtsikanayo uku akubwera chakumaso kwanga uku akundipatsa mkono. Uku kudali kundithandiza kuti nditulukemo ndipo nditayang'ana nkhope yake ndidalephera kuyankhula chifukwa uyu anali mnzake wa Namasaya uja. Nthawi yomweyo ndidagwidwa ndi chimwemwe chachikulu. Tsopano apa zinthu zidagwirizana chifukwa nayenso msungwanayu adali atavala zovala zake zija zodolola mtima nditatulukamo iye ndi ine tinayang'anizana nkuyang'anana ngati muja achitira mamuna ndi mkazi asadalumbirane kuti ndiwe wekha mpaka imfa mchalichi ndipo mtsikanayo poona kuti ndidali osanena kalikonse adayang'ana matope pa zovala panga ati iwowo oh Dorothy Herbert Herbert aka ku England kapena ku America? Dorothy anandiyang'ana modabwa sadadziwe kuti kuyambira kale ganizo lokhala ndi dzina la chizungu monga Miss Herbert wachikuda limandiyipira ine ndimaganiza kuti andiuza kuti adali mwana wa aPhiri kapena aMbewe kapena aNkhoma kapena limodzi mwa mayina ochuluka ngati mchengawa komabe mwansanga ndidazindikira kuti ndagwira giya yolakwika ngakhale sindinkatha kuyendetsa galimoto ndidazindikira kuti popita patsogolo samayenda chambuyo maka iyi sidali nthawi yokoka nkhaniyi ndimaopa kuti isokoneza zinthu ndidamuyang'ana ndidamwetulira ndidati dzina la dolly lokukhala ndi nsapato kapena diresi ndinayang'ana diresi lake maluwa ake nkumuyenera kwake zinali ndendende kugwirizana ndi dzinali ndinati sukuona tikaonjezera ma tipanga madole oh, chabwino mzambo zokoma zija koma iwenso kaya msangaso opambana wani mwasanga sonse ndizimuti ndani mona maso darlington mona maso anandimwetulira ndipo ananditsamira nthawiyi nkuti titakhala pansi ndipo timayembekezera zakumwa zoziziritsa kukhosi sindinakhulupirire mwayi wanga kunditsamira kwake kunawonjezera kutsekemera kwa chisangalalo changa pa nthawi iyi wina aliyense akanandipempha kanthu kena kalikonse ndikadangoti tenga zonse uzipita usandisokose nanga kusangalala koiwala nako kuti tsiku lina ndidzafa sikukadandipangisa kuti ndikhale msamariya ndinagwira mphuno yake nthawi yomweyo ndinati khumi mphambu zisanu ndi zinayi khumi mphambu zisanu ndi zinayi mphuno yangayi ee yakwanisa zaka khumi mphambu zisanu ndi zinayi anagwedeza mutu uku kunali kuvomereza kuti anali ndi zaka khumi mphambu zisanu ndi zinayi zakubadwa naye anandiyang'ana kuyambira kumiyendo mpaka kumutu ngati amafuna kunditenga muyeso wa bokosi la maliro makumi awiri mphambu imodzi anandifunsa ayi makumi awiri ndinatero uku ndikumuyang'anitsitsa naye mgulitsi nkuti akutiyang'ana mobera amafuna mabotolo mfiriji mbali inayi uku mkono wina ukuchuna wairesi nthawi yomweyo nyimbo za mpulogalamu ya zokomera tonse zidayamba kuphulika koma mwansanga adayitseka nkumafunafuna mabotolo mfiriji ngati sankafuna ndikudziwa amamvera zomwe Dorothy ndi ine tidali kukamba ngakhale milomo yathu idali yotseka aliyense akadatha kudziwa kuti timamukumbutsa mgulitsiyo kalekale mmene naye ankayenda chinyamata pamene adalolana ndi mayi akwawo mgulitsiyo asadatsirize kutiyang'anitsitsa mugolosalemu mudalowa nzake uyu adali mgulitsi wa mafountain pen uja adandiyang'ana moopseza koma chisangalalo changa chidandipangisa kuti ulendo uno ndisamuope tsopano ndimamudikirira kuti andiimbire m'manja nanga ine sindidali ndili ndi dona wanga tsopano dona wanga ndimadzifunsa nanga njonda ya mgalimoto ija m'mutumu ndimayiona ili mgalimoto mwake ndimaganiza kuti pa tilitonse supermarket paja imadikirapo dorothy dolo mwamuna adanditchula chitsiru uja ngwapoti ndinamufunsa nthawi yomweyo anasiya kunditsamira kuja anandiyang'ana modabwa anati pali chomwe chikukututumutsa osavomera moni wanga ndimaganiza kuti amene uja ndi anakuuza ndani kuti ndili ndi chibwenzi ndinaona ndi maso angawa maso simboni nthawi zonse ukawatsata upusa uli ndi umboni wina opitiriza mlanduwu sindidamuyankhe ndidamuyang'ana mwankhanza kuona chakudya ndi maso ndiye kuti wachidya anandifunsa uku ndikuganiza uku naye akundiyang'ana ngati uli munthu usalole zomwe palibe kuti zikusokoneze iyeyo amanena zimenezi mtima wake uli m'malo ine ndimayesa kuti akwiya ndi zimenezi koma sanatero anapitiriza osangalala ndimaganiza kuti amafuna kuti ndiyiwale nane ngati mutu wangawo unagwedezeka povomera chabwino koma osati mtimawo Ndimaganiza zambiri popeza ndidalibe umboni. Nthawi yomweyo ndinamuyang'ana kumaso kwake mosaphethira maso. Ndinamuumiriza kugwetsa nkhope ngati namwali. Koma ngakhale zinali chomwechi, sadanene kanthu. Kenaka naye anandiyang'ana mosaphethira maso anati, Darlington, nthawi ikadzafika udzavomereza. Ndinafuna kunena zambiri. Zinanenedwa apazi ndinazitenga ngati blanketi londiphimbira nalo kumaso. Ndimayesa ukudziwa chimene Adamu ndi Eva anachita kuti tsiku lija ndigwetse thukuta chonchija pamaso pa chibwenzi chako chija. ndinatero momunyengerera kuti mwina angandiuze zoona zenizeni koma sadanene kanthu m'malo mwake adapitiriza kuonetsa chisangalalo chake chonse nthawiyi nkuti atanditsamiranso nane sindidachedwe kukhudzidwa ndi mbebe wakukhudzana kwathuko posakhalitsa nane ndidadzazidwa ndi chisangalalo dorothy adandiyang'ana adati tony ndidakuona ku Zomba umataniko